hamza y'i kanto ko an bɛ ka ala kira ka ɔriduru dɔrɔn de kɔnɔ sisan sisan ka tasuma jigin nin kafiri jama kan n balimacɛ n balimamusow nin ye anw ka filimu tako wɔɔrɔnan ye n'o y'a nimoro sisi ye aw n'aw balimakɛ don bayisa dukure ashɛk yakuba dukure denkɛ an y'an kali aw ye k'a fɔ alakira muhamad alayhi salatulahi wasalama a ka ɲɛnɛmaya anw bɛna a kɛ imaziw ye a jaw k'a yira aw la cogo min k'i ka kira ka histoire dɔn kira min n'a y'a f'u ye k'i ka limaniya tɛ dafa abadan k'a sɔrɔ i ma kɛ ale fɛ ka tɛmɛ i fa n'i ba n'i ka fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan e bɛ k'o fɛ cogo di e b'o kanu cogo di k'a sɔrɔ o ka histoire o ka ɲɛnɛmaya o ka hayatu o ye gɛlɛya yani gɛlɛyaba minnu kun e kama o ye sɛgɛn jugu minnu kun e kama silamɛya kama e m'o dɔn a ye nin jaw cari aw balimaw n'aw sinjiw cɛ a y'a di aw furumusow ma aw k'a di aw wolodenw ma nin ye uhudu kɛlɛ don ye kɛlɛba filanan min kɛra silamɛw ni kafiriw cɛ nin kɛlɛ in kɛra ka bɛn shawal kalo tile wolonwulanan de ma Hijira kalo san saba alakira ye bɔ min kɛ makan ka yɛlɛma madina a bɛ fɔ o de ma ko hijira nin kɛlɛ silamɛw ka kɛlɛ bolo n'o y'u ka kiyada ye kɛlɛ kuntigi a kɔmandima tun bɛ alakira de bolo alayhi salatulahi wasalama nin don kafiriw ka kɛlɛ bolo a kɔmandima o tun bɛ abu sufiyan bun haribi de bolo Nin kɛlɛ don silamɛw ka sɔrɔdasi jama bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɛn mɔgɔ ba kelen de ma kafiriw ka sɔrɔdasi bɛɛ tun bɛ bɛn mɔgɔ ba saba de ma mɛ nin don ala kira muhamad alayhi salatu wasalam ani cɛ ba kelen bɛ ka bɔ k'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la waati min munafiki dɔ ninjugu dɔ hypocrite den dɔ madina kɔnɔ a ye silamɛw nɛgɛn

Ee hamza alakira bɛ ɲininkali la dɛ ko maa minnu bɛ kulu ju la i y'u ye wa hamza y'i kanto sahabakɛ ma ko an ɲɛ b'u la mɛ an ma se ka ninnu dɔn aaa alakira ye ne ci i ma ko n k'a f'i ye hamza a yɛrɛ k'a ye maa biduuru layɛlɛ kulu sanfɛ kɛlɛ nɔgɔyara wo a gɛlɛyara olu kana bɔ kulu sanfɛ kira ye kodɔn kira de a b'a dɔn halid bunu walid n'a ka cɛw jɔlen don janfa de b'u kɔnɔ a b'o dɔn tigi

silamɛkɛw silamɛmusow nin ye uhudu don ye dɛ nin don silamɛw ye ko dɔ kɛ min ma bɛn alaba ma o ye mun ye o ye ka sɔn u yɛrɛ ye kojugu k'a fɔ an ka ca bi foyi tɛ se ka anw lajɔ ka kɔnte u yɛrɛ kan k'a fɔ e anw fitinin anw sera badiri cɛw la anw fitinin kafiri jama caman anw sera o la kuma tɛ bi anw ba kelen ma an bɛ ninnu daji ka bɔ yen ɛɛ o kɛra ko ye min ma diya alaba ye dɛ silamɛkɛ i jigi da ala kan silamɛ muso i jigi da ala kan i ka se b'i ye o se t'i ye o a bila i kunna e ka e n'i ka se bɛɛ ye ala de ye ala ka jɛn de b'a to i bɛ se ko la mɛ n'i ye ala bɔ i ka ko la dɔrɔn ala bɛ dimi a b'i labila nin ye kɛlɛ daminɛtɔ ye kafiriw ni silamɛw bɛn'u kari ɲɔgɔn na uhudi kɛlɛ don a y'aw labɛn a y'a gosi a ye kasi a ye sanpɛrɛn juguw kan a ye filɛsi juguw kan a ye bɔnni kɛ an ka taa nin ye anw ni kafiriw karilen ye ɲɔgɔn na badiri don ala ka waraba wara minɛ wara hamza cɛminɛ cɛ a bɛ cɛw cɛla a bɛ cɛw ta kini a b'u ta numan nin don anw hakili sigilen don zeyidu bɛ tali kɛ kini a bɛ tali kɛ numan nin don cɛw ka ca abdurahman bun awfu bɛ kɛlɛ kɔnɔ umaru ninnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ usumana ninnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ ali badaraw bɛ kɛlɛ kɔnɔ u bɛ kafiriw gosi ni sira bɛɛ ye u bɛ cɛw turu u kanw kan u bɛ cɛw halaki kulekan ye kelen pe ye la ilaha illallah wala na'budu illa iya mukhlisina lahu dina walaw kariha alkafirun farafinkɛ dɔ filɛ bɛlɛnbɛlɛni na o de ye waasi ye a filɛ nin don waasi ka diɲɛlatigɛ dilan an'a tiɲɛ a bɛɛ bɛ hamza fagali bolo bari u b'a dɔn cɛ tɛ yen min bɛ se ka jɔ hamza ɲɛ fasafasi la waasi bɛ bɛlɛnni kɛ filɛsi b'a bolo biɲɛ janba in b'a bolo ale bɛ jɔn ɲini hamza ɛ hamza a bɛ gosili kɛ walahi a bɛ cɛw gosi a bɛ kafiriw gosi walahi waasi bɛ bɛlɛnni na aw ɲɛ b'a la dɛ tɔw bɛ kɛlɛ la ale bɛ muso bakɔrɔya ni bɛlɛnbɛlɛnni na e k'a lagɛ bani hali a tɛ maloya a y'a lagɛ dɛ waasi bɛ hamza ɲinina

hamza sara an ka hamza tajuru sara an ka kafiru minɛ a y'u minɛ hamza benna u ye hamza faga nin don kafiriw ye boli fisaya ni dɔ wɛrɛ ye hindu filɛ maka masamusoni tere juguni u ka jo de benna dɛ a ko ɛ n'a ma ɲa boli kɔni kɔ a tɛ jo ta a ye ala in kɔni ta sa aw bɛɛ bɛ taa min aw kana boli sa ɛ ala ko bi ye tajurusara don de ye kuresiw aw bɛ boli ka taa min aw kana boli Aa cɛ kafiriw bɛɛ bolila an gaɲena san kɔni an sera u la koyi ee aw kana jigin aw kana jigin ala kira ma fɔ aw kana jigin wa aw tɛ ala kira ka kumakan lamɛn a ye silamɛw ye kɛlɛ in porobilɛmu yɔrɔ de filɛ aw kɔrɔta ala kira ko ninnu kana jigin ɲɛ bɛ halidi jɔlen na ka ninnu dɔrɔn de kɔnɔ bari ni ninnu jiginna dɛ halidi bɛ se k'i pɛrɛmete ka janfa kɛ ka bɔ kulu kɛfɛ ka tasuma jigin silamɛw kan mɛ a filɛ aw kana taa a ye na ala kira ko aw kana jigin e ala o bɛɛ la u jiginna khalid ko wala anw bɛ nin de kɔ an ka munumunu an ka taa jigin u kan alahu akubaru ɲɛ bɛ u bɛɛ bɛ ka boli ka jigin ka taa fɛnw tɔmɔ tɔmɔ parce que ko kafiriw bolila ka taa olu gɛnna kira tun ye kangari da u ye aw k'aw jɔ aw k'aw jɔ aw k'a to tɔ ninnu bolo aw k'aw ta kɛ surveillance ye a bɛ nin cogo la n'i ma ala kira lamɛn i bɛ kasara diɲɛ kɔnɔ wa i bɛ kasara lahara dɛ walahi khalid bɛ munumunu kulu kɔfɛ a bɛna tali kɛ cɛw la kelen kelen sisan sisan Nin ye kɛlɛ tiɲɛ anw bolo uhudi don anw ma alakira lamɛn o de ye nin lase anw ma sinon anw tun gaɲena dɛ kafiriw tun ye boli fisaya ni dɔ wɛrɛ Nin ye Khalid bun Walidu ye, Walidu denkɛ a bɛ cɛw ɲɛ, aa cɛ minɛ cɛ don dɛ, cɛ min kafirilama se ma k'a la kuma tɛ o silamɛlama ma, n ko nin cɛ in de bɛna tuubi ka baara da kafiriw kan, ka baara da kafiriya kan, ka kafiri jamana fila bɛɛ ci, a b'a fila bɛɛ ci, a bɛ fɔ nin cɛ in de ma ko seyifulahi masulul o don ma se dɛ, nin y'a kafirilama ye. nin don halidu bɛ bɔrɔntɔli kɛ a bɛ silamɛw ta kini a b'u ta numan aa a ko kɛra baara ye a ko kɛra soroba ɲagami ye a ko kɛra anw t'a dɔn an b'an kɔ min k'an ɲa min ɛ kafiriw bɛ anw ɲɛfɛ kafiriw bɛ anw kɔfɛ a kɛra baara ye ko ɲagamina ko bilenna ka kalaya dɛ bilali ko ko alakira bɛ min cɛ in ko ko aa ne y'a mɛn k'u ye alakira faga dɛ aa silamɛ dɔ y'i kule k'a fɔ ko ee ko alakira sara k'u ye alakira faga u ye muhamadu faga dɛ nin ye nkalon kuma ye nin ye janfa kuma ye wa nin ye sitanɛ ka fɛɛrɛ ye dɛ aa tali bɛ ka kɛ silamɛw la drapo in kana ben la ilaha illallah drapo kana ben wa nin ye kira protégé tɔ ye kira ma ben dɛ ni yɔrɔ de la sahabaw caman bolila ka t'u dabiri alakira kunna alayihi salatu wasalam ee alakira filɛ nin ye alakira joginna a joginna a ye segin kɔ alakira joginna e silamɛw nin don ma diya ni de ye kɛlɛ kira muhamadu alayihi salatu wasalama joginna a ɲɛfɛ ɲinw k'a kari joli bɔra alakira la nin don silamɛw bɛ ka boli ka kulu sɛgɛrɛ dɛ kɛlɛ tiɲɛna o nin don de kafirikɛ dɔ y'i nin da alakira nin kan ko fo ale ka muhamadu ko ban a bɛ kule a bɛ boli ka na a bɛ alakira wele ko alakira bɛ min muhamadu bɛ min nin cɛ in tɔgɔ de ye ko abi bun khalafi a bɛ kule muru b'a bolo a selen alakira ma a ye muru bɔ k'a b'a jigin alakira kan alakira ye muru bɔ a y'a turu cɛ in na walima a ye biɲɛ turu cɛ in na cɛ in sara o de kɛra maa kelen pe ye alakira ye maa min faga a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a kɛra nin kɛlɛ don de ye sahabaw bɛ na u b'u jɔ alakira ni filɛsiw cɛ u b'u jɔ alakira ni biɲɛw cɛ

ee kalidu nin dɛmɛ kɔni ye e ka dɛmɛ de ye nin kɛlɛ tɔgɔ ye e ta ye dɛ e de bɛ nin kɛlɛ tɔgɔ ta i ye kabako kɛ bi sa nin y'a sɔrɔ anw bɛ kulu sanfɛ aa nin don a ma ɲa a ma diya silamɛw la mun y'a se anw ma an bɛ segin a kan alakira ka kumaw olu fɔɲɔgɔnkɔyali de don kafirikɛ bɛ kule a b'a fɔ ya muhamad ɛ muhamadu e tulo bɛ ne la wa aa bi ye anw ka don ye dɛ wa nin de y'anw ka kɛlɛ ye wa nin ye anw ka jo hubali ka baara ye bi ye hubali ka don ye ala kira ko k'a fɔ u ye kafiriw ala de ka bon wa se bɛɛ ye ala ta ye anw ka maa minnu sara a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ wa aw ka maa maa sara a bɛɛ bɛ jahanama tasuma kɔnɔ ee anw ka jo uza b'anw bolo ala dun t'aw bolo Alahu ye anw tigi ye wa tigi tɛ aw kafiriw la nin bɛɛ lajɛlen kɔ waasi ani hindu bɛ na hindu kalikan ye ko hamza y'ale balimaw faga ko fo ka hamza faga a ah, ala ka waraba dalen filɛ hamza su dalen filɛ a sayidu suhada uhudi kɛlɛ don walahi cɛw ye gɛlɛyaw de ta cɛw ye ɲaniw de ta cɛw ye tɔɔrɔyaw de ta silamɛya diinɛ in kama donw de tɛmɛna don gɛlɛnw de tɛmɛna waasi a ye biɲɛ jan in bɔgɔti ka bɔ hamza disi la aa waraba y'i da k'i ja ko n'i ye jakumaden ka tulonkɛ kɛ suruku su golo la saya ye mɔnɛ ye ee hamza e tulo bɛ ne kan na i tɛ mɛnni fana kɛ tugun wa ne de don hindu utuba denmuso e hakili bɛ utuba la e ye min faga dɛ n balimakɛ n kɔrɔkɛ n fa aa hamza e de ye nin bɛɛ faga dɛ a ko saya tɛ ne ka tajurusara bɔ e la hamiza waasi a ka fini faran a fara sisan i k'a disi faran n k'a biɲɛ bɔ n k'a biɲɛ bɔ sisan hindu a y'i bolo don hamiza kɔnɔ a y'a biɲɛ bɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ee u ye kɛlɛ pɛridi mɛ o bɛɛ lajɛlen kɛlen don nisɔndiyakoba de y'u bolo koyi a ninnu ye kabako mɔgɔw ye nin ye silamɛ minɛnenw ye kɛlɛ kɔfɛ kafiri bɛ k'u bila travaux forcés la cɛ dɔ in b'i kanto dɔ in ma ko ee ninnu kɔni u ko ko nin olu ka kunnawolo de ye ko alaba de bɛ ka olu ka limaniya kɔrɔbɔ aa ninnu dun bɛ k'u ka kɛlɛ kɛ ala ko kɛlɛ kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min kabako don dɛ kafirikɛ dɔ in b'a fɔ a ye ko ee makan de y'u ka laɲiniba yɛrɛ ye aa kafirikɛ tɔ kelen dɔ ko u dun bɛna makan minɛ dɛ u ka wahayu jiginna u dalen don kuranɛ min na wayu jiginna k'a fɔ k'u bɛna k'u bɛ na eh, makan dɛ k'u bɛna alikaba munumunu eh, cɛ dɔ b'a fɔ a ye ko o tuma eh, abu sufiyana ka fɛɛrɛw ye mun ye o ko la sisan k'u bɛɛ minɛ wa ayi k'u bɛ na u bɛ na kɛlɛkɛminɛn t'u bolo u bɛ na makan u bɛna alikaba munumunu wa ko fɛn tɛ se k'o kunbɛn dɛ ee u bɛ sɔn ka bɔ kɛlɛkɛminɛn t'u bolo Ɛɛ a b'u kun na k'a fɔ u ka limaniya b'u kisi ka bɔ ko bɛɛ lajɛlen ma koyi aa mɛ n dalen don min kɔni na u bɛ sɔn ka bin fɛɛrɛba kɔnɔ nin senfɛ abu sufiyan ka fɛɛrɛw la dɛ Nin ye anw silamɛ caman bɔlen ye madina k'an kunda makan kan anw kɛlen don k'anw bila an ka hijikɛfiniw na anw bɛɛ lajɛlen dafalen a ye diɲɛ kafiriw wele ka na nin yɔrɔ la minnu bɛ a essayer k'u bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ko kira nana ni bɛnkanni de ye a nana ni fagali de ye ko silamɛya ye karabali diinɛ ye ko jihadu diinɛ don ko kɛlɛ diinɛ don bɔmuci diinɛ don o tɛ kɛ la wahasa ni e ye nin histoire ta en ka se nin yɔrɔ la e b'a faamu alakira muhamadu alayhi salatu wasalam don si da kelen a ka laɲini tɛ kɛlɛ ye kafiriw de jɔr'a ɲɛ k'a tɛ kɛ i ta in tɛ kɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ ɲani bɛɛ fagali bɛɛ binkali bɛɛ juguya bɛɛ ta k'a d'a n'a nɔfɛ mɔgɔw kan a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'u ye a y'a jɔ kafiriya ɲɛ silamɛya npanmuru foosila Ni o foosila ka ban ni tiɲɛ ni nkalon ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na don cogo t'o la dɛ wa nin ye anw bɔlen ye anw kɛlen ka bɛnkan kɛ an ni makankaw cɛ k'an tɛ n'u faga dɛ an bɛ bɔ k'an bɛ na u ye bɛnkan di anw ma o akɔriw siɲɛna ka ban an ni kɛlɛkɛminɛn foyi ma bɔ anw nana an bɛ k'an kunda makan kan k'an bɛ taa munumunu alikaaba la nin don anw bɛɛ lajɛlen ka kumakan ye kelen ye labeka alahuma labeka anw y'i jaabi alaba anw y'i jaabi anw y'i jaabi alaba bato masa foyi tɛ ye ka fara e ala ɲumanba min kan anw ye e jaabi i k'a dɔn k'a fɔ tanuni ani waleɲumandɔn ani foli bɛɛ ye e alaba kelen pe de ta ye anw y'i jaabi dɛ Ayiwa makan kafiri mankan bɔra dɛ nin tɛ bɛnkan ye dɛ an n'aw bɛnna min kan o tɛ nin ye dɛ anw k'an b'an ka kɛlɛkɛminɛnw to so an bɛɛ bɛnn'o kan bilali bɛ lagɛli la ee ayiwa socɛw caman mankan bɛ ka bɔ pan pan pan pan pan aa ko kana kɛ janfa ni binkali ye dɛ anw dun silamɛw hali ni kɛlɛkɛminɛn t'anw bolo anw bɛ kɛlɛ kɛ dɛ an ka nin ko in lagɛ nin bɛna laban cogo di

Nin ye provocation ye nin ye anw provoketɔ ye a ko i jɔ aw k'aw jɔ aw ye sabali aw kana sika kɛ ninnu na A y'a fɔ diɲɛmaaw ye ko nin de ye silamɛya ye sabali dina kodɔn dina muɲu dina anw tɛ bin maa kan i bɛ bin anw kan anw bɛ mɛn ka sabali kɔrɔ mɛ n'i y'a dama tɛmɛ k'a se a dan na ee anw b'a jir'i la k'a fɔ ala ye masa ye dɛ ko ala bɛ yen k'o di an bɛɛ dan ko alakira ko k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni maa o maa bɛ alaba in fɛ k'aw ka na bayi'a kɛ yirisu in jukɔrɔ a ye na layidu ta alakira ye k'a fɔ aw tɛ alakira janfa nin yɔrɔ la aw b'a dɔn k'a fɔ bayi'a tɛ silamɛya donkan ye silamɛya donni condition tɛ bayi'a ye layidukan de ye min n'a turulen don a kun kan anw ka farafin jamanaw kan yan nɔ a ye na layidu ta alakira ye k'a fɔ kɛlɛ gɛlɛya an'a nɔgɔya bɛɛ aw tɛ boli aw tɛ janfa kɛ nin ye ninnu kɛtɔ ye ka layidu ta yiri in jukɔrɔ k'a f'u tɛ alakira janfa o ye bayi'a fɔlɔ ye silamɛya kɔnɔ dɛ a filanan bɛna kɛ o ye maka minɛdon ye dɔw fana bɛna layidu ta bari kafirimusow donna silamɛya la u se t'a la jugo bɛ jugo la k'olu tɛ se k'o dabila fo n'olu y'u kale a kan dɛ alakira sɔnna u ka kalekan aw b'a dɔn k'a fɔ tigi ninnu bɛɛ ye silamɛ ye dɛ jihadiw kɛlen kɔfɛ san joli silamɛya kɔnɔ bayako kuma sɔrɔla k'a fɔ k'a ye na layidu ta silamɛw an ka diinɛ fɔ a fɔ cogo la n'o kɛra anw bɛ kisi diɲɛ kɔnɔ anw bɛ kisi lahara nin su kolen ye k'u to yɔrɔ in na sahabaw sigilen don k'u ɲɛsin alakira ma zeyidu ko k'a bɛ n'a fɔ ko makankaw bɛ ka na bɛnkan dɔ la dɛ muhamadu

a sɛbɛn ko ye bɛnkan min tɛmɛna muhamadu abudulayi denkɛ ni suhayili cɛ bun amuru ɛɛ nin de t'a fɔ cogo ɲuman ye wa ne hakili la nin de jɛlen don dɛ taridi aw ko di nin sen in na muhamadu n'a ka cɛw ka segin ka bɔ makan ka taa u ka so Eh, makan di anw ka so ye so wɛrɛ b'anw na makan kɔ san wɛrɛ aw bɛ na aw bɛ don makan anw bɛɛ bɛ bɔ makan ka makan to aw ye aw bɛ tile saba k'a kɔnɔ ɔ muruw ka to a foroko kɔnɔ aw bɛ na aw bɛ tile saba kɛ bɛnkan y'o ye Nin de ye bɛnkan ye ni aw sɔnna nin ma kɛlɛ bɛ bin ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ san tan kɛlɛ tɛ kɛ anw t'aw kɛlɛ aw kana anw kɛlɛ anw tɛ se aw ma aw kana se anw ma o waati kɔnɔ n'a ye maa min diya ka don alakira ka diinɛ na i bɛ don a la anw t'i bali ni maa min yɛrɛ fana diya ka don kafiriya la i bɛ don an ka diinɛ la anw t'i bali

Nin yɔrɔ la farafin cɛ bilali y'i kanto san tan san tan ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ a ko e ye kira anw mako b'o waati la o waati anw na maa wele ka taa ala ma anw na diɲɛ bɛɛ k'anw sennɔ ye ka silamɛya tiɲɛ fɔ maaw ye nin ye anw jɔlen y'ala kira muhamadu alayhi salatu wasalamu a ka misiri da la n'o y'a siso da ye anw bɛ ka ciw kɔnɔ aa nin ye dawa daminɛtɔ ye nin ye kira ka message ye n'o ye risala ye a carinni daminɛtɔ filɛ dɛ a ko nin y'ala kira ka lɛtiriw de ye ka taa diɲɛ masakɛbaw ma a bɛ k'u wele ka taa silamɛya ma a ko message fɔlɔ o bɛ taa iraki jamana kan romɛw ka masakɛ a b'o d'o ma filanan o bɛ taa kisira o bɛ di farisiw ka masakɛ ma a sabanan a ye taa n'o ye mukawkisi a ye taa ala k'aw ɲuman se ala k'aw kisi a ye taa ala ka jɛn kɔnɔ nin ye anw ye tiɲɛ tiɲɛ kan cikan jumɛn bɛ anw bolo alaba ala min ye sankolo dan ka dugukolo dan anw bɛɛ bɔra alaba min yɔrɔ n'an bɛna segin a yɔrɔ ala min ka mɛsaji a ka ci labaarali n'o de ka bon ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan ɛɛ diɲɛ karamɔgɔw diinɛ laselaw a y'aw cɛsiri a ye cɛsiri jalaw caya an k'an yɛrɛ bɛɛ di ala ɲumanba in ma foyi man bon ka tɛmɛ silamɛya diinɛ kan nin san tan in kɔnɔ ala kira alayhi salatu wasalamu a ka cɛw carinna dugukɔnɔnaw na Burusi kɔnɔnaw na kungo kɔnɔnaw na u bɛ arabu wele ka taa ala ɲumanba in ma u bɛ silamɛya ɲɛfɔ maaw ye u bɛ diinɛ tiɲɛ ɲɛfɔ maaw ye a y'a fɔ cogo ɲuman ɲuman hakika la a ko silamɛya tɛ siya woloma diinɛ ye wa maa man fisa ni maa ye silamɛya kɔnɔ o de y'a to alaba b'a fɔ e adamadenw ne ala ye aw dan k'aw kɛ kabilaw ye k'aw kɛ siyaw ye cogoya min na aw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka caya aw k'a dɔn k'a fɔ maa min ka bon aw la maaba ala yɔrɔ maa min bɛ siran ala ɲɛ ni aw bɛɛ ye dɛ arabu man fisa ni maa ye maa man fisa ni maa ye silamɛya kɔnɔ aw na maaba ye jɔn ye ko min bɛ siran ala ɲumanba ɲɛ min ye ala ka danw sigi ka danw to a nɔ na k'ala ka fewurisi bɛɛ lajɛlen labato Nin fana b'i kanto ninnu ma ko alaba ko ale ala ka bonya n'a ka bato kɔfɛ a sɔnna i ka maa min labato ko i i masa fila ye dɛ ko hali i kana pɛrɛn u kunna k'a fɔ ufu wa k'i ka ala deli u ye k'a fɔ e ala hinɛ an na i ka hinɛ an wolobaa fila la dɔw ma fila wɛrɛ u yɛrɛ la u faw n'u baw kɔ e dangaden sen tɛ shɛfan ci dangadenya man ɲi silamɛya ko k'aw k'aw baw bonya k'aw faw bonya ko ala kɔfɛ maa min ka hakɛ b'i kan na k'o y'i fa n'i ba ye nin fana b'i kanto ninnu ma ko ni maa min ye lahara ɲini ala b'o d'i ma mɛ n'i ye diɲɛ ɲini ala bɛ diɲɛ d'i ma mɛ jɔyɔrɔ t'i ye lahara don ko ala ko ale tɛ maaw halaki k'u minɛ ni foyi ye fo ni u yɛrɛ kun ye halaki min ɲini k'a lase u yɛrɛbakun ma anw ka tɔɲɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ binkanni gɛlɛn o de bɛ k'a to ala bɛ dimi anw kɔrɔ ka halaki jigin anw kan bi nin kɔrɔ ye ni diɲɛ gɛlɛyala anw ka bi gɛlɛyaba in anw k'an yɛrɛkun ɲininka dɛ anw yɛrɛ ka ko laɲininen don ka ɲɛsin anw yɛrɛkun ma dɛ nin fana b'i kanto ninnu ma ko alakira muhamadu aleyi salatu wasalamu y'a fɔ a ka kumakan na ko aw bɛɛ lajɛlen b'i n'a fɔ bɛgan gɛnna wa lahara don bɛɛ bɛ ɲininka i ka bɛgan kunko la dɛ nin kuma in kɔrɔ ye mun ye Dutigi e bɛ ɲininka i dudenw kunko la alikiyama don i furumuso n'i wolodenw baarakɛyɔrɔ la patɔrɔn e bɛ ɲininka i ka baarakɛdenw kunkolo la alikiyama don dɛ u ka seli ko kɛra cogo di e sɔnna k'u bila u ka seli wa seli lɛri selen i y'a f'u ye wa e ye diinɛ ɲɛf'u ye wa e jɔyɔrɔ kɛra mun ye i ka marafɛnw ka ko la silamɛya sira kan kafiriw bɛ yala Khalid bun Walid a bɛ yala a bɛ wajulu yɔrɔw lamɛn lamɛn dɔɔni dɔɔni limaniya a bɛ ka don Khalid dusukun na dɔɔni dɔɔni san tan in kɔnɔ walahi Kuresiw maa ɲumanw Ala ye minnu da alijinɛ kama aa olu bɛ ka miiri ka tasi k'a dɔn ko kira ta in ye tiɲɛ ye ko silamɛya in ye tiɲɛ ye ko eyi ko diinɛ in de bɛ laban koyi ko nin ko Muhamadu ta in de bɛ laban eyi an tɛ kɔn ka gɛrɛ belebele in na wa. nin ye anw ye madina kɔnɔ aa nin ye cɛ dɔ ye dɛ suruku tilefɛ ye halidu e bɛ sɔn ka ye silamɛw ka dugu la e ka ɲi bɛɛ da silamɛw kan nin ye halidu ye dɛ aa bɛɛ y'i jɔ k'i ɲɛ curun dɛ uhudi cɛba filɛ cɛ min ye taa siri silamɛw la a nalen filɛ dɛ e cɛ o kuma i nana i b'a fɛ ka mun minɛ tuguni ka taa n'a ye de ya ee ne nakan sen in na o ye a ka ne minɛ ka fara aw kan aa alihamudulila cɛw bɛ ka don diinɛ na silamɛw bɛ ka gɛrɛ u ye halidu ye munumunu na ee aa cɛ dɔ y'i ta fɔ kɛnɛma halidu donna ala kira kan aleyi salatu wasalamu Nin ye anw ka silamɛya donkan ye donkan wɛrɛ tɛ silamɛya la n'i ye donkan wɛrɛ mɛn maa la o ye maa ta ye diɲɛ bɛɛ bɛnna min kan halidu y'o de fɔ a ko n bɛ seereya k'a fɔ maa tɛ ala kɔ n bɛ seereya k'a fɔ muhamadu ye ala ka ciden anw kɔntanna khalidu kɔrɔ nin yɔrɔ la bilali y'a fɔ khalidu ye ko min b'i kɔnɔ ɛɛ eh, silamɛya yafalen n'o ma i ye kɔrɔlen minnu kɛ ka tɛmɛ olu silamɛya yafala a ko alakira aa ne ɲɛ b'a la ne ni n ka fini dagɛlɛnbaw sigilen don fini ɲɛnama yɛrɛ t'i kan a ta i tɛ nin minɛ ee eh, khalidu o to yen kira y'a yira anw na k'a fɔ diɲɛ nɛɛmaw tɛ laban diɲɛ nɛɛma tɛ foyi ye alikiyama de ye ɲinifɛn ye

e ka wusulan an ka adamadenya mago bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli wusulan wa a kabako yɔrɔ yɛrɛ ye min ye nin ye ashɛk bayisa dukure furumuso ka wusulan dilannen de ye balimacɛ balimamuso an bɛ bi ta in jɔ nin yɔrɔ in na risala alakira muhamadu alayhi salatu wasalama ka ɲɛnamaya filimu a tako wɔɔrɔnan an b'a fɔ ala ka wolonfilanan yira ne ni aw la nin ye filimu ye min n'an y'an kali a kan ala ka diinɛ kira kanu silamɛya kanu ko fo an k'a yira silamɛdenw na wa nin y'a daminɛlen dɛ n'an tilala nin na ala kira ka ɲɛnamaya filimu caman wɛrɛ b'an bolo halidu taw be yen sahabaw taw be yen nabi musa nabi isa ibrahima nin bɛɛ bena ɲɛfɔ aw ye nin cogoya nunu na insha allah aw balimakɛ fɛ ba isa dukure ashɛk yakuba dukure denkɛ an b'a fɔ an b'aw barika da an b'a fɔ wasalamalekum warahmatula walahila ni katilu la bɛ anla yɔrɔso la an ko kiraba muhamadu aleyi solatulayi wasalama a y'a fɔ a ka kumakan na anw ye k' i ka limaniya tɛ dafa abada f' i ka kɛ ale kira fɛ ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan ka tɛmɛ i wolodenw kan ka tɛmɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan silamɛcɛ silamɛmuso e bɛ ten wa

walima aw k'an ka nimɔrɔw ta minnu fil'aw ɲɛkɔrɔ pour que aw ka se k'an ka kunnafoni tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ alimuhajirina hakilina kelen kuntilenna kelen ala ka diinɛ bɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ cogo di nin de ye ala ta ye an bɛ kira minnu kɔ yan ni an jigi bɛ kira minnu kan kira bɛɛ ni kamanagan de jɔlen don alikiyama don kɛnɛ kan a si t'a dɔn k'ale bɛna kisi karamɔgɔw bɛ yaala la bayisa dukure kɔni bɛ wajuli la alihamidulila wala ilaha ilala